Is seo Tarlach Mac Con Midhe ag caint libh. Chuir mé suim sa teangeolaíocht agus mé i mo mhac léinn. Ní raibh aon ionadh gur chuir, mar bhí bunús faighte agam in anailís foirmeálta teangacha leis an Laidin agus an Ghréigis agus mé fós ar an meánscoil. Is ó na hÍosánaigh a fuair mé an bunús sin gan dabht. Ach má chinn mé anois le hidéalachas na hóige ar réim acadúil sa teangeolaíocht, is amhlaidh go raibh duine amháin ciontach leis, duine nár chas mé riamh leis agus mé in Éirinn, Noam Chomsky. Is cuimhin liom mar a chuala mé faoi Chomsky den gcéad uair riamh agus mé i mo mhac léinn i gColáiste na hOllscoile Baile Átha Cliath. Bhí mé páirteach i gcúrsa éigin i léann na dteangacha agus cuireadh an teangeolaíocht i láthair den gcéad uair. Thuig mé anois go raibh obair intleachtúil ag baint leis na teangacha. Thuig mé rud eile leis. Bhí comhacht ag baint leis an gcaint agus na teangacha. An té a thuigeann an chaint agus an chumarsáid agus atá ábalta í a úsáid go héifeachtach, beidh comhacht aige sa saol. Chuala mé faoi Chomsky agus an ghramadach ghiniúnach sa chúrsa áirithe seo. Agus mar a bhí réabhlóid spreagtha aige ní hamháin sa teangeolaíocht féin ach in eolaíochtaí eile an duine, síceolaíocht, antraipeolaíocht agus araile. Bhí mé meallta ar fad ag an dioscúrsa seo láithreach. Léigh mé an méid a bhí ar an gcúrsa agus ansin thosnaigh mé uaim féin ag léamh i ngach treo. Agus mé gan mórán suime sa staidéar ollscoile roimhe sin, bhí orm cuid mhaith a léamh chun bheith in ann tuiscint cad a bhí i gceist i smaointeachas Chomsky. Agus, go tobann, ní raibh aon stró dom bheith ag léamh, agus bheith ag cur agus ag cúiteamh le daoine faoin ábhar léite ó mhaidin go hoíche. Níor dheacair dom bunsmaointe na gramadaí giniúnaí a thuiscint, mar bhí siad agam cheana féin ar bhealach, ó staidéar na Laidine agus na Gréigise. Ach ansin bhí orm mionstaidéar a dhéanamh ar an teangeolaíocht mar a bhí sé ag an am, foghraíocht, fóineolaíocht, moirfeolaíocht, séimeantaic agus comhréir. Ag an am céanna bhí mé ag léamh sa bhfealsúnacht, sa tsíceolaíocht, sa socheolaíocht, san antraipeolaíocht agus sa stair an smaointeachais. Leis an síceolaíocht, ar ndóigh, bhí baint leis an inchinn freisin, staidéar a bhain leis an lucht leighis, ach anois leis na síceolaithe freisin, faoin ainm néara-síceolaíocht. Oscailt súl ab ea an léitheoireacht sin domsa, tionscnamh ar eolaíochtaí uile an duine, nó les sciences humaines mar a thug na Francaigh orthu. Ba Mheiriceánach Chomsky agus é ag scríobh i mBéarla, ar ndóigh, ach bhí an chuid is mó de sna leabhair a bhí á léamh agam um an dtaca seo, Francach, Piaget, Lévi-Strauss, Sartre agus Camus, Derrida agus go mórmhór Foucault. Bhí baint ag Chomsky féin leis an traidisiún intleachtúil Eorpach. Chuir sé béim ar an ghné seo den scéal chun difríocht a dhéanamh idir a chuid smaointeachais féin agus an traidisiún Meiriceánach sa teangeolaíocht, nach raibh suim ag an traidisiún sin ach i modhanna chun anailís a dhéanamh ar theangacha neamh-Ind-Eorpacha. Scríobh Chomsky leabhar ar stair an smaointeachais ar thug sé an teideal teangeolaíocht Chairtéiseach. Dúirt sé go raibh sé tuigthe ag Descartes agus ag na smaointeoirí a lean é go bhfuil feiniméan na cainte sui generis ins an domhan seo, nach bhfuil cumas na cainte ach ag an duine, agus go gcuireann an chaint saoirse an chine daonna in iúl. Ó tharla gur féidir le cainteoir ní hamháin nithe atá ráite a athrá, ach abairtí nua a chumadh gan teorann ar bith. Ní hiompar foghlamtha atá insan chaint, cé go mbíonn ar gach leanbh teanga éigin a phiocadh suas óna thuismitheoirí, ach cuid de sna hidéanna inbheirthe a bhíonn ag an duine nuair a thagann sé ar an saol. Leag Chomsky na nóisin chéanna ar an smaointeoir ní ba dhéanaí, Wilhelm von Humboldt, a mheas nach corpus atá i dteanga ar bith ach gníomhaíocht, táirgiúlacht abairtí nua. Ní ergon ach energeia, mar a dúirt sé. Ach ba mhaith liom teacht ar ais ar ghné a luaigh mé ar ball, an chumhacht ag baint leis an teanga. Chuaigh sé go mór i bhfeidhm orm go raibh Chomsky féin sáite i gcúrsaí polaitíochta i Meiriceá ag an am, é i gcoinne chogadh Vítneam. Ní hamháin sin ach bhí idéolaíocht áirithe ag baint lena chuid teoiricí teangeolaíochta. Dar leis, bhí an chaint agus an teanga daonna giniúnach toisc go raibh an duine saor. Nuair a bhaineann duine úsáid as an teanga, bíonn sé ag cur a shaoirse in iúl. Cumhacht, saoirse agus teanga, b'in an ceangal a rinne mé. Chinn mé, mar sin, ar staidéar iarchéime a dhéanamh sa teangeolaíocht. Bhí mé tar éis bheith ar mhór-roinn na hEorpa agus na teangacha agam, ach anois bhí draíocht chomh mór sin ag baint le Chomsky gur chinn mé ar dul go Meiriceá Thuaidh, mar a bhí beartaithe ag cuid mhaith de na mic léinn ag dul le staidéar iarchéime a raibh aithne agam orthu. Mar sin, Stáit Aontaithe Mheiriceá nó b'fhéidir Ceanada, B'é sin mo rogha. Mar a tharla, fuair mé tairiscint mhaith ó Ollscoil ar chósta iarthar Cheanada i Vancouver, agus i Meán Fómhair 1975, d'eitil mé anonn go Ceanada. Mar a tharla, níorbh fhada mé i Vancouver go dtí gur tháinig Chomsky ar chuairt, agus leag mé súil air den gcéad uair sa bhliain 1976. Thug sé léacht poiblí uaidh agus cúpla seiminéar breise ag an ollscoil i Vancouver. Chuaigh Chomsky go mór i bhfeidhm orm. Ní hamháin go raibh sé ag caint ar na nithe a raibh clú agus cáil air fúthu, ach duine a bhí ann agus é thar a bheith cinnte go raibh an ceart aige, agus an bealach ceart á shiúl aige, cuma cad a mheas na daoine eile. Ba bhreá liom bheith ag éisteacht leis, toisc gur inchinn a bhí ann. Duine an-éirimiúil agus a lán ar eolas aige. An rud ba bhreá liom insan saol ag an am sin ná an éirim aigne agus bua na hintleachta. Ní ba dhéanaí, thuig mé go raibh gnéithe eile fós leis an saol. Ach anois bhí mé gafa le Chomsky. Ní raibh ach rud amháin ag cur as dom beagán. An féidir le duine bheith chomh deimhin dearfa faoi gach rud a deireann sé? agus bheith chomh cinnte nach bhfuil an ceart ag éinne eile nach n-aontaíonn leis. Nárbh fhéidir go mbeadh smaoineamh éigin fiúntach ag duine eile? Chonaic mé go raibh sotal áirithe ag baint le Chomsky. Labhair sé ar ócáid polaitíochta freisin i Vancouver faoi chúrsaí Iosraeil. Ní raibh sé chomh searbh faoi Iosrael is a bhí na blianta ina dhiaidh sin. Bhí Giúdaigh ann chun ceisteanna a chur air, ach bhí siad measúil air agus bhí an comhrá béasach. Pé scéal é, thaitin sé liom arís go raibh rudaí le rá ag an intleachtóir mór ní hamháin faoin eolaíocht ach faoi chúrsaí an domhain. Nuair a bhí mé i mo chónaí orm thall i Victoria sna 1980idí, chonaic mé Chomsky arís. Idir an dá linn, bhí athrú tagtha ar an saol. Ní raibh teoiricí Chomsky chomh nua agus chomh réabhlóideach is a bhí siad ins na seascaidí agus na seachtóidí, agus ní raibh an oiread sin suime ag daoine as réimsí acadúla eile iontu, ní raibh siad sa bhfaisean a thuilleadh. Ar an dtaobh eile, bhí Chomsky an-ghníomhach i gcúrsaí polaitíochta agus critic á dhéanamh aige faoi rialtas Mheiriceá a bheith páirteach sna cogaí cathartha i Meiriceá Láir agus faoin chaoi ina raibh na hIosraelaigh ag caitheamh leis na hArabaigh a bhí faoi smacht acu sa Phalaistín. Pé scéal é, nuair a tháinig Chomsky an babhta seo, ní raibh ach seiminéar acadúil beag aige ar chúrsaí teangeolaíochta. Bhí an léacht phoiblí aige faoin bpolaitíocht. Bhí sé ag caint mar gheall ar Mheiriceá Láir, áit a raibh an Teach Bán ag tabhairt tacaíochta do dheachtóirí míleata ag iarraidh a bpobal féin a choimeád faoi chois. Labhair sé go searbh faoi Iosrael freisin agus bhí cainteoirí Giúdacha i láthair chun ionsaí fíochmhar a dhéanamh air san díospóireacht oscailte a lean an léacht. Bhí dearcadh éagsúil agam féin ar Chomsky anois, cé go raibh meas agam air go fóill agus gur aontaigh mé lena lán a bhí le rá aige. Ach d'airigh mé arís cé chomh sotalach agus díomasach is a bhí sé. Agus cé go raibh sé i gcoinne rialtas Mheiriceá, ba Phoncán amach is amach é féin. Ní raibh aige ach dearcadh Meiriceánach ar an domhain mór amuigh. Níor thuig sé ach smaointe Meiriceánacha. Ní raibh tuiscint aige d'aon náisiún eile, agus le fírinne Ba chuma leis faoin saol mhór ach amháin Meiriceá. Is cuimhin liom gur iarradh air cad a mheas sé faoin scarúnachas i Québec, téama a bhí chun tosaigh ag an am i gCeanada. Dúirt sé go mbeadh tionchar an-mhór ag na Stáit Aontaithe ar aon saorstát Québec. agus mar sin go raibh súil aige féin nach n-éireodh leis an scarúnachas ach go bhfanfadh Québec le Ceanada. Thug nithe mar sin faisnéis domsa nach raibh tuiscint ar bith aige do thíortha eile le fírinne, go háirithe tíortha a raibh teanga eile acu seachas an Béarla, agus gur chuma leis fúthu ar deireadh, lena gcuid luachanna, a gcuid mothúchán, a gcuid spriocanna náisiúnta. Níor thuig sé nithe mar theanga náisiúnta, féiniúlacht náisiúnta ná a leithéid. Thuig mé agus mé i mo chónaí thall go mbíonn éirí in airde sna Poncáin mar is iad féin uimhir a haon sa domhan. Is sárchumhacht Stáit Aontaithe Mheiriceá agus ní bhacann siad mórán le tíortha eile. Ní bhíonn le déanamh ag muintir na dtíortha eile ach a bheith ag éisteacht leis na saineolaithe móra Meiriceánacha lena gcaint síoraí i mBéarla. Is cuma an coimeádaigh iad, an mbaineann siad leis an eite liobrálach nó leis an eite chlé míleatach naimhdeach den Teach Bán, Bíonn na Poncáin i gcónaí mar an gcéanna ina gcroí istigh. Éirí in airde iontu agus iad an-ligthe siar ag an am chéanna toisc an ceart a bheith acu i gcónaí. Agus ní raibh aon difear idir Chomsky agus na Poncáin eile. Más intleachtóir Meiriceánach thú amhail Chomsky, ceapann tú gurbh é Meiriceá lár an domhain. Tig leat bheith ag caint agus ag scríobh i gcomhthéacs Mheiriceá amháin, ag plé le Meiriceá amháin agus bheith ag ceapadh go n-oirfidh sin don domhain amuigh ar fad. Is ansin a thosnaigh mé ag smaoineamh ar theangeolaíocht Chomsky freisin agus an saghas duine a mheall sé chun bheith ina theangeolaí ag obair leis. Meiriceánaigh a bhí iontu, nó daoine Meiriceánaithe ó thíortha eile, a raibh suim teibí matamaiticiúil acu i dteoiric na teanga agus na cainte. Daoine nach raibh suim ar bith acu i dteangacha iontu féin, ach mar shonraí don obair theoiriciúil agus dá slí bheatha féin mar acadóirí. Bhí conspóid ar siúl i measc lucht leanúna Chomsky ó na seascaidí i leith, toisc gur cheap Chomsky féin gurbh í an chomhréir bun agus barr na cainte, go raibh na struchtúir aici siúd bunúsach, agus cuid acu inbheirthe, b'fhéidir. Ní raibh ciall na cainte ach sa dara áit, an míniú séimeantach, mar a thug sé féin air. Ach cheap mic léinn áirithe de chuid Chomsky gur chóir tosnú le ciall na cainte, le struchtúr séimeantach na habairte, agus an chomhréir a dhíorthú uaidh sin. Dar leo, mar sin, bhí an chomhréir sa dara áit agus an tséimeantic mar bhunús na cainte. Níl a fhios agam fós an ndeineann an argóint seo mórán difríochta don ghramadach ghiniúnach. Táim ag ceapadh gur éirigh mic léinn Chomsky bréan den sotal a raibh orthu glacadh leis ón mháistir agus deireadh gach eolais aige, mar dhea. Bhí traidisiún na teangeolaíochta i Meiriceá sa 20ú chéad bunaithe ar an antraipeolaíocht. Ach nuair a thosnaigh Chomsky ag saothrú ins na 1950idí, bhí tuiscint ar fad eile aige den teangeolaíocht. Ní ón antraipeolaíocht ná staidéar na nIndiach a tháinig sé ach ón matamaitic agus ón bhfealsúnacht. Bhí ríomhairí ann anois agus theastaigh uaidh matamaitic teangacha saorga na ríomhairí a úsáid chun anailís foirmeálta a dhéanamh ar na teangacha nádúrtha. Níor ghá bacadh le teangacha aisteacha na nIndiach chun é sin a dhéanamh, ba leor an Béarla Meiriceánach. Agus baineadh úsáid as an teanga sin amháin chun an teoiric nua, teoiric na gramadaí giniúna, mar a tugadh uirthi, a chur chun chinn. Ina dhiaidh sin is uile, bheadh an deis ann dos na teangeolaithe eile ar fud an domhain an teoiric uilíoch seo a chur i bhfeidhm i gcás a dteangacha féin. Bhí Chomsky féin ag obair ar an Bhéarla gan bacadh le teangacha Indiacha, ach ba Ghiúdach é féin, mac scoláire Ghiúdaigh aitheanta i Philadelphia, William Chomsky, a raibh leabhar scríofa aige faoi stair na hEabhraise. Bhí Chomsky óg ag gabháil don mhatamaitic agus don bhfealsúnacht, mar a dúirt mé. Ach bhí ar gach mac léinn iarchéime sa teangeolaíocht obair sa ghort a dhéanamh ar theanga éigin go fóill. Deasghnáth tionscnaimh a bhí ann. Mar sin, scríobh Chomsky tráchtas ar an Eabhrais Ní an teanga chlasaiceach, ach teanga labhartha na hAthbheochana, agus chaith sé tamall in Iosrael sa bhliain 1953. Ins an tráchtas seo ní raibh ach anailís fhoirmeálta mhatamaiticiúil le fáil. Ní raibh trácht ar bith aige ar na daoine a labhair an teanga seo, ar ról na teanga seo ins an sochaí a rabhadar páirteach ann, ar athbheochan na hEabhraise ná ar an stát nua Iosrael. Ní dócha go raibh ní ba mhó suime aige i gcainteoirí na hEabhraise ná mar a bhí ag na teangeolaithe Meiriceánacha a chuaigh roimhe i gcainteoirí na dteangacha Indiacha a rinneadar staidéar orthu. Caithfear na nithe uile seo a chur san áireamh chun Chomsky a thuiscint mar dhuine. Bhí dhá rud ann a tharraing go dtí an teangeolaíocht é. Sa chéad áit, dúchas na hEabhraise, a fuair sé óna athair, gan amhras. Sa dara áit, matamaitic agus ríomhaireacht. Níor lean Chomsky leis an obair ar an Eabhrais, ach is miste a thuiscint gur Ghiúdach as teaghlach inimirceach ab ea é, agus dearcadh an tseandomhain aige go fóill. Inimircigh a bhí i muintir Chomsky i Philadelphia agus Nua-Eabhrac, agus bíonn ualach trom ón Eoraip á iompar ag daoine dá leithéid. Ní féidir leo an tOileán Úr a fheiceáil i gceart. Bhí mé féin mar an gcéanna, caithfidh mé a admháil. Bhí mé fiche bliain beagnach san Oileán Úr go dtí go bhfaca mé cad a bhí romham. Ní na cathracha, ní an duine geal, ach an tírdhreach ilchineálach agus dúchas ársa na nIndiach. Ní raibh Chomsky ag saothrú thar lear ach uair amháin ina shaol. Is é sin agus é ar kibbutz in Iosrael sa bhliain 1953. Idir an dá linn, tá idir ghean agus gráin aige ar Iosrael. Is é an t-intleachtóir Giúdach is mó sa domhan, ach níl fáilte roimhe in Iosrael féin, ní nach ionadh. Agus bíonn formhór na nGiúdach i Meiriceá fíochmhar ina choinne! Agus Chomsky óg ag tosnú ar a réim acadúil ins na 1950idí, bhí obair ar siúl i Meiriceá ar na ríomhairí nua, agus bhí teangacha saorga á gcumadh dóibh. Ní hamháin sin ach bhí sé do chuspóir ag na saineolaithe san ábhar seo anailís a dhéanamh ar theangacha nádúrtha ionas go mbeadh ar a gcumas aistriú ó theanga go teanga, ó tharla gur chóir do Mheiriceánaigh bheith ag faire ar na Rúisigh agus ag éisteacht leis an méid a bhí á rá acu ina dteanga féin. Sin an comhthéacs ina bhfuair Chomsky a shuim ins an ghramadach fhoirmeálta mhatamaiticiúil. Bhí tionchar an-mhór ag teoiric na faisnéise ar an teangeolaíocht um an dtaca seo. B'in teoiric mhatamaiticiúil faoin gcumarsáid, ní idir dhaoine, ach idir mheáin chumarsáide mar raidió agus teileafón agus ansin ríomhairí. Thug an teoiric sainmhíniú foirmeálta ar an bhfaisnéis. Ach níorbh ionann an fhaisnéis agus an chiall nó an bhrí atá mar bhun agus barr na cainte daonna. Chuaigh teoiric na faisnéise i bhfeidhm go mór ar lucht teangeolaíochta. Ach don gcuid is mó chloígh siad leis an gceird a bhí ar eolas acu, sé sin, obair sa ghort i measc na nIndiach. Duine eile ar fad a bhí i Chomsky. Ní raibh suim ar bith aige in Indiaigh. Ní raibh suim aige ach i gcúrsaí matamaitice. Ach bhí an t-ádh leis sa mhéid sin mar thosnaigh sé ar a réim acadúil Díreach nuair a bhí teoiric na faisnéise chun tosaigh agus na ríomhairí nua á dtáirgeadh, agus suim á cur i gcáilíochtaí foirmeálta agus matamaiticiúla na cainte féin, bhí Chomsky fite fuaite leis na tionscadail sin agus é ina acadóir shóisearach. D'éirigh leis teangeolaíocht nua a chur ar bun a bhí teibí agus nár bhain le teangacha na nIndiach a thuilleadh. Ag an am céanna, mar a deireann an t-antraipeolaí radacach Sasanach Chris Knight i leabhar a foilsíodh le gairid, bhí maoiniú á fháil ag Chomsky ó lucht míleata Mheiriceá chun a chuid taighde a dhéanamh mar gur cheap na daoine sin go raibh taighde den saghas seo fiúntach do chúrsaí ríomhaireachta. Cheapadar go mbeadh ar chumas na nginearál na ríomhairí nua a stiúrú trí orduithe i mBéarla agus chun aistriúchán uathoibreachach a dhéanamh ar theangacha mar an Rúisis. Mar sin, cé go raibh Chomsky i gcoinne an chogaidh i Vietnam, i rith na 1960idí, bhí sé á mhaoiniú ag na daoine céanna a bhí i mbun cogaidh i Vietnam, an Pentagon agus na ginearál. Dar le Knight, lig na boic mhóra i Washington do Chomsky bheith ag gabháil dá chuid taighde mar ní raibh dochar ar bith ag baint leis an ghramadach ghiniúnach. Ní raibh brí polaitíochta léi, níorbh fhéidir léi cur as do rialtas Mheiriceá mar ní raibh aon praxis ag baint léi nó ag brath uirthi, amuigh sa sochaí Meiriceánach nó ar fud an domhain. Ní raibh sí suaiteach ná treascrach agus má bhí sí réabhlóideach, bhí sí réabhlóideach ar leibhéal intleachtúil amháin. Rinne Chomsky deighilt idir a chuid oibre intleachtúla agus acadúla ar an dtaobh amháin agus a chuid gníomhaíochais sa sochaí Meiriceánach ar an dtaobh eile. Bhí ar a chumas agóid i gcoinne an Pentagon agus na ginearál i Vietnam a bheith idir lámha aige, agus ag an am céanna bheith maoinithe ag an Pentagon agus na ginearáil. Dar le Knight, fiú agus Chomsky ina radacach aitheanta, ní raibh aon bhaol ann nach bhfaigheadh sé maoiniú dá chuid taighde ón rialtas i Washington agus fiú amháin ón Pentagon féin, bhí an t-ábhar chomh teibí sin. San lá atá inniu ann tá Chomsky fós ar an saol, é ina sheanduine anois, agus an seanfheachtas ar siúl aige go fóill i gcoinne an Pentagon agus an Tí Bháin. Idir an dá linn tá an teangeolaíocht Mheiriceánach ag dul ar aghaidh gan é. Ach níl aon dabht faoi, chruthaigh Chomsky réabhlóid ina dhisiplín féin a d'oscail bealaí nua di. Ní féidir le héinne an réabhlóid sin a chur ar ceal anois.